A Rang 6, An Aoine atá ann, buíochas le Dia! Friday, Thank God! Have you got that Friday feeling? Thank Crunchy it's Friday! So a nice quick week. Now, Anois, inniu, déanfaimid, we will do, ár Léigh sa Bhaile arís. So léifimid an scéal Éadaí Nua ar leathanach caoga ceathair, fifty four, in ár Léigh sa Bhaile. Ok, so tógaigí amach an leabhar agus osclaígí an leabhar ar leathanach 54. Now, an scéal seo, éadaí nua. So, I have highlighted na briathra and just a quick glance, can anybody tell me or say in your own heads what briathra or what aimsir, gabh mo leithscéal, have we got here? an aimsir chaite, an aimsir láithreach or an aimsir fháisteanach? Yeah, so you see a lot of bhí, you see chuaigh, you see cheannaigh, chaith, you see a lot of h's so it must be an aimsir chaite so it's a story looking back, ok? Breithlá Isla a bhí ann. So féachaigí anseo, tá ceathrar cailíní ann, bhuel, beirt chailíní agus beirt mná, two women and two girls. Ok, so ceathrar ar an iomlán, four in total. But anyway, so breithlá Isla a bhí ann, it was Isla's birthday. Fuair sí dearbhán bronntanas sa phost ó aintín Laoise i nGaillimh. So, what's a dearbhán bronntanas? Go to the foclóir, the glossary. A gift voucher. So, fuair sí gift voucher sa phost, in the post, ó aintín Laoise, her aunt Louise, i nGaillimh, in Galway, where we are. Bhí éadaí nua ag teastáil uaithi. She wanted new clothes. She wanted new clothes. Ag an deireadh seachtaine, chuaigh sí féin agus Mamaí go dtí an t-ionad siopadóireachta chun éadaí nua a cheannach. At the weekend, chuaigh sí agus Mamaí go dtí ionad siopadóireachta, mar shampla Dún Droma nó Golden Island nó Liffey Valley, chun éadaí nua a cheannach. Chaith siad an lá ag siopadóireacht. Remember caith, our superverb, it can mean wear, it can mean spend, it can mean smoke, it can mean throw, but in this instance it means they spent chaith siad an lá, they spent the lá, the day, ag siopadóireacht. Cheannaigh sí gúna, bríste géine, t-léine agus buataisí i siopa amháin, so that's all she bought. And cheannaigh, see cheannaigh? The H, that's how we know it's the Aimsir Chaite. D'úsáid sí an dearbhán bronntanais. D'úsáid, again, we know this is the Aimsir Láithreach because we have úsáid is the verb to use but it's D apostrophe because it starts with vowel, so D'úsáid sí an dearbhán bronntanais. She used the gift voucher. Bhuail sí lena cara Saoirse sa siopa ceoil. Now, wool can mean hit or punch, but when it's got the little word le just after it, it means meet. So she met lena cara Saoirse sa siopa ceoil, and remember we had the siopa ceoil the other day in our n-abair liom. Bhí sí ag siopadóireacht lena mamaí freisin. Fuair siad they got deoch agus ceapaire sandwich le chéile sa chaife. Ok, remember the lads the other day fuair siad burgaire they got a burger ar an mbealach go dtí an bus but these guys got deoch agus ceapaire a drink and a sandwich. Ag a cúig a chlog, dúirt Mamaí so Mamaí said go raibh sé in am dul abhaile it was time to go home. Bhí lá iontach ag Isla, she had a brilliant day, I mean if I say obair iontach that means brilliant work, so bhí lá iontach ag Isla agus ní dhéanfaidh sé dearmad go deo ar an lá sin she will never forget ní dhéanfaidh sé she will never forget dearmad go deo ar an lá sin she'll never ever forget it ok so na ceisteanna that you'll have to write out na freagraí for nice and simple for Friday ok we'll keep this simple

so it's actually the first line, something something a bhí ann. Uimhir a dó, Cad a fuair Isla sa phost? So, what's our answer going to start with? Fuair Isla whatever sa phost. Uimhir a trí, Cad a bhí ag teastáil uaithi? Okay, cad a bhí ag teastáil uaithi? What did she want? Okay, Bhí something ag teastáil uaithi. Uimhir a ceathair, Cathain a chuaigh sí go dtí an t-ionad siopadóireachta?